Queenship, ya bụ mbọchị atọ n'ime otu dị ngọzi kpuru nne dị asọ okpu dịka eze nwanyị wee bụrụ na na nke arọ nụnwa wee bụrụ na ọ banye n'ụbọchị ụka ọ banye na tata nke tata ụbọchị ụka ya bụ olili anyị wee na-ekene chukwu na nnukwute ụzọ ihe naatọ e ji maka ya na-achụ aja misa dị asọ nke taata nke mbụ bụ ịgbara nne dị asọ ọfala dịka eze nwanyị nke ife ọfala nke nne dị asọ nke a ọfala nke ugboro asaa anyị na-agba ya kamgbe anyị ji malite ya and kamgbe anyị ji eme ya eluigwe na-emere onwe ya afa tata enuigwe ga-emekwara onwe ya afa ka a kụọrọ chineke anyị aka ihe nke abụọ anyị ji maka ya gbakọba tata bụ na anyị ga-anọ na this aja Mass na mmemme nke tata wee lọnchịa dvd stroke vcd vidio CD nke music anyị ji wee na-agwa ụwa na nne dị asọ bụ ezigbo nne all this ministry produce ya bụ music wee bụrụ na ya bụ music afa ya bụ join the heavenly boat ya bụ anyị niile ịbanye n'ụgbọ nke na-aga n'ebe n'eluigwe anyị si na ya wee na-ayọ chineke ka o mee ka ọtụtụ mkpụrụ obi banye na obi dị asọ nke veji maria onye nke kwuru na fatima in the end my immaculate heart will triumph ka obi dị asọ veji maria nwee mmeri na ndụ anyị n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị ihe nke atọ anyị ji maka ya gbakọwa tata bụ na tata kpọmkwem ka m chiri fada 29 years ago yes e chiri m fada na queenship of the blessed virgin mary 22nd august 1992 tata bụ 22nd august 2021 so chineke ka anyị na-enye ekene ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Joshua Joshua kpọtara agbụrụ ụmụ Izrel na ndị Shekem kpọọ ndị okenye ndị ndu na ndị ọkaikpe ndị isi Izrel ha pụtachara n'ihu Chineke Joshua gwara mmadụ niile sị ma ọ bụrụ na unu achọghị ife Osebụrụwa ofufe họpụtaranụ onwe unu onye unu ga-efe maọbụ chi ndị ahụ nna unu fere n'ofe osimiri

Na-asọpụrụnụ di unu, dị ka o kwesịrị Dinwenụ. Di bụ isi nwunye ya. Dị ka Kristi si bụrụ isi nke nzukọ, bụ ahụ ya. Nye onye nwe anyị nọnyere unu.

Jesu matara n'ime onwe ya na ndị na-eso ụzọ ya na-atamu ntamu banyere okwu a a chọrọ ka ị kwụrụ ọtọ ọfụma Jesu sị ndị ụmụazụ ya onye ka unu ga-eso unu ama nnara okwu ofu onye apọstụl sị ya Dinwenụ Pita dị asọ sị ya Dinwenụ ọ gị nwa ka anyị ga-eso maka gị nwa bụ onye ji ozi nke ndụ ebeebe ụmụ ife onye ka unu ji eso Ee? a ga-eso Jesu na ndị dị asọ amen

ọ na-achọ mkpụrụ nke afọ mana enwetarọ ya ka nwa bịara na afọ ịsatọ ya o ji gbaa akwụkwọ nwa abịazie nwaanyị dịzi ime amụ amụ mana ọ retreat ka m gara wee gwa ha maka ihe nne dị asọ na-eme statue queen of light ka ị ma na ụfọdụ n'ime unu enwebeghị ọ dịbeghị na na famịlị ụfọdụ n'ime unu ọ statue a ka e buru wee dọba ọ statue a ka nwaanyị goro dị on tuesday retreat ahụ second day, Thursday, I mean Wednesday, bọsị nke ịtọ ya ndị ma na-akwado ịbịa retreat nwatakịrị nọ n'afọ mee gịnị wee kikiwe from there o wee pụta ụwa ebe a sị mbebi dọwa ee azụ ụmụ anụkwu onye testimony dị iche iche gbasara ee sticker nne dị asọ I am proud of my mother Mary are you proud of mother Mary we should be proud of her ọ sticker nwa ka nne dị asọ ji tọọ agbụ dị iche iche na onye agwọ naatọ batara be ya ọ sticker a ka e wetara na agwọ naatọ batara be ya mesịa disappear mana nne dị asọ ka a mado ya bụ sticker ha atọ mekwa appear e wee fụzie na ha ncha anwụgo anwụ nne dị asọ wee ji ụkwụ mee gịnị zọpịasịa ha isi ana m asị famịlị ọbụla onye nabata nne dị asọ n'ụdị a ya zọpịasịa ike ihe ọ na-echere gị aka mgba isi n'aha Jizọs ihe ọ na-echere unu aka mgba kwunu ọbụla nabatara ya zọpịasịa ya isi n'aha Jizọs unu anụgo maka sticker ma ndị na ndị amanye na moto ndị oshi chọrọ onye oshi na moto mana because of that sticker ọ bụzie nne dị asọ yie ya ụjọ ndị oshi mmadụ ịtọ ha wee drọpụọ moto mee gịnị gbafuo onye nwe moto burukwa moto ya Emezi maka balm nne dị asọ ka o ji akpa mkpamkpa kịta balm Queen of Lady healing balm balm a ka o ji wee mee ka onye na onye ugbu ahụ na Minna ọ balm a ka ya bụ nwaanyị na-abịa ministry were ya wee gaa wee gwa the family ka ha ha ekweta na nne dị asọ eji mmadụ nwere ike ime so onye akwa nwa ha alhaji alhaji sị ya bụ nwaanyị if you know wetin you go do do our macha to be alive nwaanyị wee kpesịa ekpere wee debe ihe na wee agbawa wee suru spoon gbawa nwatakịrị ọnụ ka o nye ya balm n'ọnụ tesie ya na arụ niile O wee si nne dị asọ ebe nwa kraịst mere ka lazarus dị dịkwa mma kunie n'ọnwụ after four days ị pụrụ ime ka nwatakịrị a ka ọ dị mma ị pụrụ ime ka ọ nwetakwa ndụ ọ bụrụ na ọ masị gị mee ka ọ dị ndụ ọ bụrọ uche m ka a ga-eme kama ka uche gị mee gị na- mee ka e gosi ụwa na ị bụ ezigbo nne kpecha ekpere pụọ five minutes ọ pụchara nwatakịrị tie uzere wee kunie abụọkwazi abụ gụnye ya nwa wee dịsa na bebata ume kụọrọ nne dị asọ aka she's a better mother amen a bịa nye testimony n'ụka abụọ gara aga ụka abụọ ka ya last week ọpere adoration o nye testimony otu nwa ya nwoke ihe zachikọrọ akpịrị ọ this balm ka e were nye ya o tesie ọ lachaa ya tee the second day nwatakịrị ihe na-etize nwatakịrị nwere onwe ya a lot of things ma onye nke e buru bịa last three three weeks last three weeks n'ebe a a na ebe a somebody eburu from Nkpor o nwere onye na-aya stroke ha wee request for this balm wee nye e techaa ya two three days e tere ya bụ onye na onye enye onye stroke megịrị wee dịkwa mma everything normalize ya ọnụ ya figo aka ya fie everything na figo mana balm a ka e tere ya ha wee bute ya n'ebe a wee sị na ọ ka ha kwuo n'ebe a ka a nọ ka a nọ wee zọpụta nna ha papa ha nna mmadụ wee ha gụọ chatazie ya chata aba wee naba na Nkpor so ana m eme ka unu mata na e nwere lot of things nne dị asọ bụrụga this ministry ga-agba ọ bụrụ na ị nabata na-eyuzu ife ndị a bụ more testimonies more miracles n'ebe na ya family ka ka ọ dị family niile na mma n'aha Jizọs ndị na-eyuzu ihe ndị a ka ọ dị unu cha na mma n'aha Jizọs so anyị ga-eme otu a anyị agaghị eji nyebe time for testimonies anyị mana e nwere many people chọrọ inye testimony today but we are working with time emechaziri within the course of the program time mesịa dapụta maka ya we shall give mana ọ dapụtarọ anyị were nwa obere anyị nyere so just uh, to give the testimony na nne dị asọ bụ ezigbo nne anyị onye nabatara ya ọ ga na-emere gị mma na-egosi gị ọgọ in Jesus name

mana tata n'ụzọ pụrụ iche I will now launch the video CD the DVD o wee bụrụ na njem anyị gara gbasara ya bụ eh, production na otu ihe si wee kwụ n'obodo anyị bụ Naijiria njem a bịa bụrụ nnukwute njem o wee bụrụ na o riri ego karịa ka a tụrụ anya

nke eji wee na-agbasa ozi nke nne dị asọ na nne dị asọ zuru oke na nne ka anyị wee na-agwa ndị ụwa na ụmụ meri bụ ndị mmeri maka na anyị kwuru na in the end my immaculate heart will triumph ka mmeri nke nne dị asọ ka anyị kwutara n'ebe a wee sị nne dị asọ ekwuru sị all the nation must call me blessed anyị wee bụrụ ndị na-asị na nne dị asọ kwesịrị ọ bụ nne dị ngọzi wee na-aga ịbata nwoke nke ngọzie dvd video cd nwa nke ụmụ gị ka ebe ogebe ka a na-enweta ịdị mma nke nne dị asọ nweta ọtụtụ na nweta divine anointing were ka ngozi nke chineke pụrụ ihe niile nna na nwa na mmụọ nsọ dakwasa dvd na vcd ndị a n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị ana m ekele ndị band anyị na ndị ministry choir divine light choir na-ekene ndị nọọrọ anyị na tebụl isi oche na mmemme nke ụbọchị tata ha nwa ka anyị na-ekene ba na nso ume and the family ya na nwunye ya na family ya anyị na-ekene ha na omenigbo ụmụ ife na ndị ọzọ na-ekenekwazi ee brọda mike asiegbu ndị nọ nọdebere onye isi oche ya na brọda mike ajima anyị na-ekene ha na-ekene ụmụnne anyị ndị si isuọfịa were abịa daalụnụ na-ekene ndị si ụmụnne anyị ndị arọ n'ọta ndị ndikelionwu nọ n'obi ha chineke gọziere m ụnụ ka ụnụ nwa ka ụnụ nwa na-abịa n'aha jizọs n'aha jizọs ka m kenezie finally the bijek international bijek movies under the chairmanship of engineer ben ikeokwu onye bụ na ọ bụ ya bụ MC n'ihe emere n'ụbọchị tata a na-ekele Chineke gọzie ya wee na-asị ka anyị kwụrụzie ọtọ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ anyị agbaba na nchedo gị enenikwana ayịyọ anyị n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị n'ife ọbụna ife dị egwu biko vejin dị otito na ngọzi onye nwe anyị nọnyere ụnụ ya zụkwa udo na ngọzi nke chineke pụrụ ihe niile nna na nwa na mmụọ nsọ dakwasị ụnụ nọnyere ụnụ oge niile udo dịrị ụnụ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen